chai maka Chioma ji aṅụ garri after ego ncha m spend go n'isi gị i kwuru ka anyị jee gị ọrụ egwu dawa gizigida gbawa gizigida m ga-agwa gị na mbụ nwoke ọkwa gị nwa isi nke anyị na-abịa na m ga-afụ isi ya afọfọtara ihe ọma kwakwụtara ihe ọma ori ihe ọma na-eti ihe ọma na-eri ihe ọma na afọ ihe ọma na-ata aka na-ekwu okwu ya kọstọma bịa eze mmụọ onye eze mmụọ onye ọ mụ ọ mụ ọ Prince onye ma ọ mụ ọ mụ ọ mụ ọ mụ batawa M batawa. Ee, nna m kee ka ọ dị yipụ yipụ akpụkpọ gị, i- i jikwa anya gị Eze mmụọ. Mhm. Ha, iwe dị gị n'ahụ Ị ma ndị Igbo sị na ọkọ kọwa mmadụ n'azụ. Ọkọ kọwa ọkọ kọwa ewu ọ gbakwuru ukwu osisi. Mana ọkọ kọwa mmadụ ọ gbakwuru mmadụ ibe ya. Ihe ọ nna gị mụrụ gị ọ nne gị bụ onye akaebe Ihe m na-agwa gị na gị sị ya eze mmụọ. O nwere ka o si wee dịrị m. Mhm. O nwere one girl Ah, this girl erigo m ego too much. Mhm. Every time na spend mo gba akwụkwọ ụlọ nke m ada akwụkwọ. Ọ bụrụ ya bụ ihe na-ewe m iwe eze mmụọ iwe m na this girl ekwero ka m taa ya. O kwero ka i mee gịnị? O kwero ka m rịa ya elu. Ah, ọ dịghị emete ni ya. Kedu ihe ụmụ agbọghọ ji ebiziri ụdị ndụ ahụ? So ihe m na-agwa gị na bụ ise ha. Biko Mm, na ama m ama m ime nwụrụ. mm. Achọrọ m ọ ga-abịa na nke m on Sunday. Sunday nke a na-abịa abịa nke a na-abịa na-abịa na nke m on Sunday ọ ka e gbuo ya egbuo mba mba mba mba mba hmm? ah! achọrọ m ka i nye m ihe ọ ga-abụ i nye m ọ na-anwụta n'ụtụrụ m hmm. were tinyere ya na mmanya ọ ṅụcha ya na ya ya chiri ọ na nọ n'eluigwe i mewezi ihe ị chọrọ ime ma ya anwụkwana anwụ mba ọ ma anwụ ọ ma anwụ ya anwụkwana anwụ ego bụ 30,000 30,000 ọ transfer ka ọ cash 30,000 na-erubeghị ka ihe m spend go n'isi ya na ị na-arịọ ọgụ na-abịsị ya

sọ gị nwa ga-afụ ihe a anya emekwana ka mmadụ ọbụla a mụrụ otu e si mụ gị n'ụwa a fụnwuo ihe a anya mana ọ bakwara na n'ihe ọ ga-eri ihe ọbụla ị gwaziri ọ ga-emere gị ị ga-ata ya gha agha agha ị ga-ata ya gha agha agha ọ mụ abụ eze mmụọ nke a bụ obere ọrụ na ka anyị na-arụ Enwere m ike ikunizi ọtọ kịta? kuniwe ọtọ ị sị na ọrụ ọ ka i si kwuo ị bịa setụlụ anyị Nke anyị a ada agbakwa ụgwọ nọkwa ihe anyị na-ejere ozi na-eji enwego aka nke ya m kwuru gboo hapụ ime eze mmụọ ntị iri a na nụtụrụ m ike ọ na-anwụ na anwụ ee ka ana ya mana sọ gị ga na-afụ ya o. arụ atawa ya biribiri Ọ- ihe a na-agwa gị bụ o dadi o dadi eze mmụọ o ọ bụrụ ka m bịa ya n'ọzọ Ado, ọ ya ado, ọ ya ado. Chere godu, Jesus is Lord. Chere- Jesus is Lord. Bịa nso, bịa nso. bịagodu eze mmụọ ka m na nwana na ụna bịanụ o nwere ihe m chọrọ ịjụta gị enwere m ike ịfụ picture onye a ị chọrọ ịrụ ọrụ ị sị ọ na-agụ n'Ọka ka m fụrụ picture ya Hmm? gịnị ka a na-agwa m ya Hmm. picture nwa m nwaanyị ezi ya maka iji picture ya mewe etu otu ka m gosi gị na-ediga ya ebe Hey! oke bụ ihe ọ kụrụ dị oke bụ eze mgbe na nwụziri ọyị m nwaanyị na chere my only daughter

ọnya m kwere nwa onye ọzọ ọnya m kwere nwa onye ọzọ ama nwa m Hmm.